igbo bụ igbo ndị ọma iji eme ọnụ igbo nne mụrụ mụ igbo nne mụrụ anyị ncha niile anyị abịakwa ka anyị si abịa taa na ife anyị ji maka ya wee zukọba okwu akpụ n'ọnụ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ
maka na ndị Igbo sị na onye rụọ megịnị o rie work and chop maka na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ sị na ọ ga-esite n'akara aka anyị were gọzie anyị nna m sị na ịkpọ ihe ị na-eme ihe o wee bụrụ ihe anya m akara anya unu unu n'anya ebe onye anyị na-anọ bụ Chief Mrs. Francisca Chioma Obi the madam big ben m kpọbirizie ọ bụrụ mbb and that mbb abụrụgo a trademark ọ bụrụgo a franchise o jezugo mba ụwa niile na obi ya ka anyị nọ n'ụbọsị nke taa maka na o nwere ka anyị si wee nụ kepu kepu na oke ite niile a na-achụgharị ndị mmadụ enu na ana n'ebe a ka ọ dị na ọ nya bụ oke ite niile so ka ka ọ kọwara anyị ije na na oke ite maka na ajụkatara m ajụjụ biko na ọ bụzikwa ofe onugbu a ndị ọzọ na-ete ka ọ na-ete na nke ọ dị iche a na-ekwu oke ite wee declare ya wanted na-achọ ya achọ ndị anyị achọtaghị ya n'ebe a ebe a ka ọ dụ ọ ka nkụ na-azụ so biko nna anyị Soludo ka i take note na m bịara ịgba ama maka 5 million nke m gbaa ya ama gbaa ya gbaa big ben ama eji m nnekwu information abịa So, biko biko um, ọ nya ka anyị bịara oru ka ọ kọwara anyị onye nọkwu ya n'akụkụ and etu esi wee malite ije anụnwa maka na ihe m fụrụ ebe a o riri m ọnụ mana adịrọ m surprise maka na ịkpọ ihe ị na-eme ihe ọ bụrụ ihe ndị be anyị ọ na-esi na nke onye a karịa ka anyị nụkene from the horse's mouth na nnukwu nwanyị na-esi nni ya na-eji udo etu sọkwara enye na ọ na-esi ọ na-achị ọchị ị na-akparịgoro ya meghe gị ọnụ na-eje ebe ọ na-eje so biko mọmi the floor is open ka ị gwa anyị onye ị bụ kọwara anyị etu ije a si were bido maka na ị justrọ teta ụla zaba madam big ben onyenwe anyị gọzie gị afa m bụ mrs francisca chioma obi the madam big ben only madam big ben anyị adọrọsị e kwu na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka etu si wee malite ije a eburọ m n'obi na m ma-aga ije a ihe m bu n'obi nọ mgbe ahụ nna nọ m sị na m ma-anọ na bank nwe commission ya na-ekwu nọ ebe m ma-emecha m gụcha akwụkwọ pụta mụba nwa ife chenjielụ enụ mana ị ma na e kwu na ego pụrụ ọgaranya n'aka anụ ome ha ndị eziokwu pụrụ ọrịrị ife chenjiri big ben na ọgọ ntọ ọ dịka ọ ya-adị dịka ọ naghị adị wee bido wee malite wee mebe

nne na pf na a like buns maka na aka ọ dị ka um, ekwetara e, e, e, m na chineke ji ife na nke elu gị isi ebe ị dachia m ihe nwa nke o ji agọzi m mgbe ebidoro mebe buns megide m banye na meat pie rụọ meat pie na-ele na-eme moi moi ime moi moi na-esi ọnụ mgbe ahụ ma nọ na buns pụta etu ahụ

o nwere popcorn pụta ube mgbe a na-adị coloured ibe ife ụmụazị na like ịgo the popcorn ife ndị ya bụ ezi nwa ezi nwa popcorn na-ebu ya na supply na relief market ha na-enyekwa ha na-enyere m aka anyasị etu a na-ewe turn by turn i mee mee ụla jide gị i mee gịnị ị na-agbu ụla onye ọzọ e take over ma mụ o ma big ben o ma ụmụ ya in short eh, ebechago m ife m ma-ebe na achọghị m ibe taata maka the journey dị far anyị na-egwede na-eme the popcorn na popcorn bụkwa ọ na-agakwa afịa the stage ịmagwa ya chi ụmụazị ị fụ na ife na eh, eh, eh, ya adị ezuchala mụ imecha expenses n'ihe mere na ya na village bụ na big ben lụtara ụlọ n'ọnịcha biri na be m maka ife si bebezi na-esi ike ọ dịka abụda arụta hụ na anyị nwere ike nabazi village m fụ na o siri ike m mebe maka mgbe m na-ebinye eso mama m na-eje afịa na-enyere ya aka na hotel na-eme everything na-anya na aka ma apa ụmụ apa dị ebe primary four ka m na-agụ chere uche ụmụazị mgbe ahụ m ji igota nnu egwu igota mama nnu egwu a na-ele n'afịa m buru pan n'isi mmiri na-ezo gwere umbrella onye bụ onye uche kpakọrọ ọnụ ebu pan n'isi wekwa umbrella tinye iwe m ahụ eji m ebe si bido ozugbo m buru nje umbrella ahụ gbamgbam mee m wum n'aka m aka m na-acha biwa na-acha white jidekwa ya nya so i say to anaka m wee bido ife na-esi ike na-aga nsị nsịrị mmesi my mother si ncha nwa ya ya takwa afụfụ ọ ta may her soul rest in peace na nwa ya ma ata afụfụ ọ tara na mgbe aka mmanụ na-enwe ihe ọ sị m na ife ị chọ ife izi- ijiji anya kpọrọ gị mee gịnị Ego Gị nwaanyị jesi- gị na-ekwu. je isi hotel Ego. gị je isi gịnị hotel na bi- ka obe n'ebe ọ nọ na business ọ dị too tedious and they eziokwu m sị ya mama na ife na-aka njọ ka m tinye nnu okay na mmesi ka m siwe jollof rice mebe pepper soup mebe mago na salad even na ogbe m mgbe ahụ njecha fere market ọ taghị salad big ben ọ ya batara ihe jollof rice ife na azụ gbakọgbakọ o kweta ọ sị m mgbe mana afọ dịkwa ya ebele na o kwetara na nwa ya isi nri etu m esi okwu na etu m si agwakwa ụmụazị a mgbe m bidoro ịrụ ebe a ka m sị ha unu emenwukwa ife dị n'ife a n'ebe a yiri kpochakwa ego mmadụ serve unu emenwukwa ha sị na ha emenwu maka ama m ife a ọ bụrụ egwu ụmụazị ya ma na-eji nwa egwuta ti nwebi wee pụta anyị wee bido sibe wee bido sibe nri ma na-agakwa m sie salad sie salad mee salad mee na- mee salad ndị mmadụ na-abịa m sị ya ebidokwa m sibe anaghịzi m permission ebido m isi nri ị richa vegetable okro m then ebegide ugo ojubezi na abụ ụmụazị m na-anọbigide ogo esokwu m ebi ife aka m abata m adị etekọtast ha bido na-esi mana ụmụazị a chineke ji ya gozie m chukwu werecha big ben ewere ụmụ ya ewere tọpụ ka anyị si eme mgbe ọ bụ bọsị m meghere restaurant m etu asịbeghị ya ụnyaahụ m meghezie ebe a na-elezi nri adịgo m ime as at 1988 bụ afọ ime 1988 wee meghee ya merechaa ya ụtụtụ That's seven years to ụtụtụ aga nwa m ije tọrọ m sị aga bute afọ ime m ahụ but i have to go to the market and buy things i have to go m jebe Otuọcha ebe a ka na-ejekwute azụ ndị ndị ma ndị ndị otu anyị ya ama ikwe asị na na-ejekwute ya di m burikwa m na moto ejebe Otuọcha jekwuta azụ mba na m na-eje ka m baa na mmiri ebe ndị ụgbọ pụta ị gbaba na mmiri jee nata ha azụ m je ebe a kwute nata azụ m bunata ya anyị agbaba ya anyị nkọrọ like anyị rụkọba ya tiri oisi ma Big Ben o nwe onye a na-akpọ Arụsị ma na arụsị arụsị agụrụ anyị ncha niile so m bịa na-esi azụ joko joko na-emekwa anụ nchi na-enwere ụzịza na ụtazị mee ya ọ na-agakwa ọ na-ebuzi dịtị na-ebu anyị na-arụkwa ọrụ na-eme ya m mekọta m kpọọ ndị be m adị ha na-eguru ozugbo m kpọọ ndị be m isekwe fo onye gara m gbapụrụ ya n'ọnụ maka na disemba etu anyị adịghị afụ ụzọ anyị atọ n'ime ụlọ na-eme salad adịghị apụ apụ ndị be m nwere mgbe onye asị ya nne o nwe na ihe na-apụ na-apụ na mbọsị ya na dinio n'ime ụlọ ka di ya nọ di ya chọta gị onye na-eje krismas ha nwere face salad section maka salad bi na-adị na too much m sị nne mbọsị ya alụ di ya abụgo nọ n'ime ụlọ ka ya nọ di bịa so anyị na-emekwa ya na aga tim onye nke nọ CKC ụmụ boys anyị na-emecha ọkụkọ kịta ya na-atazi kịta bụ ịkpọ ndị na-emecha ọkụkọ kwụọ fa ụgwọ ụmụ boys anyị na-emecha ọkụkọ n'azụ ụlọ ya dị ebe m bi ndị otu nke ekpochọ gafeta nyonye anya na geeti afụ ebe ọ na-emecha ọkụkọ ife ọ gwa ha bịaba na nwa gaghị na-emecha ọkụkọ ha nyonye anya Chido ọ sị ya bata bata na nwa gaghị na-emecha ọkụkọ anyị ncha niile mama tọrọ m esinala nwa na-acha anyị n'azụ ụlọ ọkụkọ nwere ike ruo 100 mgbe a ka na-esina ya anyị nwere emechara anyị na-akwụkwọ ndị na-emechara anyị ụmụazị ya nata akwụkwọ dọba akpa akwụkwọ emechara emechara ọkụkọ na-esi maka anyị na-esi chicken pepper soup ọ na-agakwa very well so otu a ka e si wee megidekwa ya na-eme ya ọ na-aga na-eme ya ọ na-aga anyị na-enwe contract ndị mmadụ na-enyekwa ya onye ume ha mgbe anyị siere ndị mmadụ nri a kwụọ 500 naira ije sie ndị mmadụ nri agbamakwụkwọ kwụọ 500 naira 500 naira yes ana m emecha wedding cake na m achọghị ichi aka niile buru n'ọnụ achọ m ka m so- na ebe ọ bụla nke a ka m sitela ya ma wedding cake o, o nwe nke ibu mmanya aza oo chinchin bụ akpa flour one ka anyị na-adọba a na-agba krismas anyị na-eme ụzọ sos ekee ya onye ọbụla na-eme ndị mmadụ na-ego so otu a ka e si megide ife a na-akakwa ihe nji batazie Lagos a ndị mmadụ na-enye m ọrụ nwa nwaanyị bịa n'ọdị ndị mmadụ na-asị m bịa siere ha nri nwoke na Lagos emegide mmụọ m gwa m maka ihe amụ ife ya bụ eme ga ọ dịghị mma ụzọ mmata esi gwa bụ ọgụ nwoke na nne ka nchọrọ shọpụ ụgwọ fọsọ ntị mmadụ sị m na ọ ka mma na kịta anyị ka young bịa were ume young abịa chụwa ego na Lagos mmadụ Lagos ya na-eme gị ọfụma nkwetakwa sị ka ọ ghara ịbụ nnọgide nsigide n'ibe ọgọ nwoke nwa ndị enwere ike iwe nwa ogburu ọ sị gị na biye n'isi gbuo onye na-enye unu esebe mgbe nweta ebe a na-esi na na main road ebe a nọ before so etu a ka nye aka anyị nọzikwa n'enu ya o ekele dịrị ụmụ m ekele dịrị chukwu werecha big ben na-ewelu ọkọgbọkwa nwoke niile ehe nwere ya gbabakwa na-eme tigbuo zọgbuo ụmụ ya bịazi bụrụ ebe a ka na ụmụ m ka chukwu ji wee gbaalụ m krismas n'ụwa mụ ama elozọ ikele ndị kọstọmas m maka ịma na imekọta chalenji inwe ike emekọta asị gị i nwe ike goo ofu mkpụrụ moto asị abịanụ agwa m na nwa ya na-ezu ohi dịka ọ mụ na-esi fọ na-ego na anakọsị ya ka o ji ekpedetin mana ife ndị na chinefobi kọstọmas a na-abịa mana ana m ewepụtakwata m esiri ndị mmadụ nri o ana m eji obi m ị bịa ebe m na-apaakị ife eji esi nri crayfish bụ n'akpa ka m na-ebu ya ịpụta enwere ike ịpụta ebe m na-adọba ife ị ya-afụ rubbers of 100 cans of groundnut oil abara esi m ị ga-afụ ya so adịghị eme ka m kpịa akpịa maka inye m ego nsichalụ gị nri i nwe ike na-ebe akwa mgbe ị na-enye m ego mana nsichalụ gị nri ị ga-afụ ego ahụ i nye m n'ime ya ah for the value of the money ị ga-afụ ya so abekata de nwa mere taa na ịba na na ndị staffs na ife a na-akpọ m bụ achọ ụba nke si ebiko gesi na onye anyị na ndị mmadụ na si ngwa amago m ife ya-ezu mmadụ mana ana m akpacha agwa ha sienụ otu a sienụ otu a sienụ otu a achọ ụba ụfọdụ gị nwekwa gwụcha ọ bụrụ na ị nọdịrị ya ha ya ekwe na nwa m ịba achọ ụba ede ha mọmi ịgba achọ ụba plus ndị na-arụ m ọrụ na kichin ha nwere ike je kpachapụkwa dị ya ma still oyi sikwa na ndị mmadụ ihe bụ the meaning achọ ụba bụ na ife eji akpọ m achọ ụba bụ na na m na-esi excess food Ọ na-agbakọ ya.

tọrọ junior WAEC junior WAEC e wee tọta senior WAEC senior WAEC a na-arọ JAMB anya JAMB a na-ele higher institution anya higher institution a na-agwazi gị na ị ga-aba year one em
mọmị e nwe ebe i kwuru okwu tọchịrị m kịta

ikenego di gị ikwu ukwu ukwu ukwu ise ekenechara gị chineke si kene big ben yes ekenecha chineke si kene big ben ekenecha big ben si kene ụmụ gị em na era anyị nọ na ya kịta Wom- nwaanyị ọbụla dị industrious kịta problem ha na-enwekarị bụ di ha because afụgo m so many women ha chọ ime ihe di ha sị laye laye asị asị ọ ma eme mana ọwụ mụ adọrọ gị ka ị try ya ị laba ụlọ bịa ya ya ya ya in fact ihe m kpọtara gị bụ ị mụọ nwa ị zụọrọ m nwa ị take care of my children ị zụcha ha ehe marazi ma enwe ihe a ga-ebido gị ka ọ na-enwe ihe a ga-ebidoro gị biko ka m jụọ gị mgbe ahụ ị na-ebido ị sị na ibido from eh, ighe buns ndị a na-ere ten ten naira mgbe ahụ na five five naira si banye na maịmaị go bicycle na maịmaị ma snacks ma snacks na meat pie na ndị otie biko

enwe onye ọma dị n'aka etu ahụ ịghọtago onwe onye ọma dị n'aka mgbe ahụ ọ chọkwa ka o werekwa na ịgbago
mana ama m na ị nwere ike ịyọba ka alị si na nwunye ya na-eghe buns ị nwere ike ịyọba ihe mere m bụ na my mother may her soul rest in peace I ka m bee yọbazie yọta mama m nye m ego nwa ego groundnut wee jee go groundnut oil wee jee go flour wee bido mebe ya and eh, ebido anyị ejiri esemokwu wee because enwere ike ọ na-eji esemokwu nwere ike ọ ya dị blesịrị because a ka mma so ndị eze ndị yọta mama m ego mana anyịkwa biko di ya wee na ife na nkazị ndị ntọ nwere option ọ supportụ maka na mgbe m bido gabezi ife a na-epikizi achọzi ibido sibe nri ọ supportụ Okay, okay.
Thank you. Thank you for that very wonderful answer. Ah, maka na o nwere ihe m mụtara ebe a ịma na ojije ọgụ ada adị ka ụna ọgụ ọ nya ka m na-agwa ndị mmadụ ife ọnwụna ị malitere na-eme n'ụwa ọ dị ha anaghị very easy ịma na ịma succeed from it ị ga-enwerịrị obstacles ups and down ekwe na ekwero na ọ gị nwa bụ onye na-eme ya ka ọ dịrị ị sị no na m kwere n'onwe m I believe in myself because na ọnwụ na ị believe in yourself o nwere ife ndị oyibo na-akpọ mmadụ ịdị self sufficient inwe confidence in yourself believe in yourself that whether good or bad i must make it make it
um, o nwere ihe m chọrọ ịjụ uh, the madam big ben mbb mbb signature yeah ijosoro lọta ya na ụlọ sibe ya ka nna nna gị esiri nri ka nne nne gị esiri nri maka na o nwere ife na-adị n'agbụrụ nwee nke ada adị n'agbụrụ maka o nwere ndị tichara egwu nwụọ ụmụ ha etinwuha egwu o nwere ndị mechara ụka nwụọ ụmụ ha emenwughị ụka o gosi that na ọ dịrọ n'agbụrụ ha na ọ sọ na one man ahụ one woman ahụ ka ihe niile ahụ ga-eme end ya so achọrọ m ịma kedu ihe bute kedu ka i si dị maka na onye ọbụla abaha na kitchen rie buns ọ bụrụ gị eketa ịjụ ọzọ kedu ka i si were kedu ebe isi nri a si wee bido um, ebe o si wee bido bụ anyị ka nyesi ụlọ dị ebe na nne m nyere m eku n'aka oge m na-apụ na nne m nyere m eku n'aka mama m sị na mgbe ọ mụrụ m were gbaa wedding o nwerọ house girl
so otu o si eme ọ bụkwana ọkwa otu anyị si hustle ka o sikwa hustle o were m ọ kpọrọ m o jee na tebụl o kee m akwa n'ukwu ọ makwudo m na tebụl o jee na-eje ozi na-eje adị mma mmesi m so onye ka o megidekwa m wee join ya na ebido m n'oge as at primary gịnị nke atọ papa m soul rest in peace o nwe mbọsị ọ bịa sị chi ofe onugbu na-adị esi n'ife mgbe anyị na-eji ezigbo mangala asa ọ bụgo na ajabụrụ asa i were ihe eji ofe onugbu unlike now ọ wụ isi azụ enwezi ezigbo azụ now nwanne my father wee bebe anyị teach ofe onugbu because mama m ha nwee hotel mana ha adị achọka ka anyị na-enyere aka ha na-insist na anyị ga na-esi nri n'ụlọ ka anyị wee malite etu e si esi nri because anyị dị three girls so anyị adị eje bunye na hotel anyị so ana m esi nri n'ụlọ ọ natakwara m nke mbọsị ọ ya-esi nke ekwe mụ na ya na-esi ya m mụta isi nri ọsịsọ
na-enyekwara ya aka wee na-esi ọ na-ejekwadị ọrụ mgbe m bịakwa bụ mgbe m bechakwa n'ụlọ di ọ na-atakwa ọrụ okay now nkọwa bụ na nne gị siri nri nne m siri nri sigidekwa ya wee nwụọ oh.
then ụmụnne gị ndị nne ji gị na ha eh. o nwere ndị ụmụnne gị o nwere nwanne gị sikwara nri eh, nwanne m nwaanyị nọkwa na ya nke m tọkwa nọkwa na ya na o sokwa m esikwa nri are you serious so na ndị nne ji gị na ha ụnụ dị ịtọ na-esi nri mụ na mgbe anyị siri na pụọ onye nke ọzọ aka eso mana ụkwụ adịrị okay okay now o nwere ihe m chọrọ ịjụ maka na dịka um, Adachi na-edebere ego na bank Teresa treasurer ụmụada edu mm. ọ sị na na ekenecha Chineke sị kenee di gị Big Ben

mgbe bata ndị mmadụ anyị like ma ndị nwunye di m nne di m adị mpụta asị maka amụrụ anọ m n'oge class 4 to 5 ka ndị wee mụọ ntị a na-asị nwa esi ụkwa ndị Big Ben eri na sebi onye ọbụla nne m na-esi nni so ọ bụrụ na m ma esi nni mana taa isi igbe ike bekọta si na na ọ chọrọ iji aka ịba kitchen ọkụ ọnụ ka m kọbara

yes eze dakọsị ọ na-adagbu ogwu oge ọ nọ Togo ibu ka a na-agba company ha so customers ya na-eje Togo Big Ben na-ehost na na-esi a bata ji bido sibe ndị mara sị na nwunye ya ama esi nri onye bezie na Ọnịcha nwaanyị a na-esi nri onye ọ na-agwa ka bịa nye nni
okay nke bụ eziokwu bụ na ife agba n'aka maka na this Ụtọ Ndụ media house ị fụrụ ọ bụrọ onye ọbụla ka anyị na-eje agba ajụjụ ọnụ because na ee ngwere niile makpu amakpu amarọ nke afọ na-arụ mm. and o nwere ebe ị ya-emeru ihe ị mara ihe ị na-eme and anyị ejirọ ya egwu egwu na ife anyị na-emezi bụ ka a na-akụnye mkpụrụ ọma n'etiti ụmụ Igbo and youths na-eso anyị n'azụ ma ndị anyị na-eso n'azụ maka na a gụọ one e wee gụọ two dịka m si wee kwuo na mbụ

ma afụ ha na ebe ọbụla a na-ekwo ekwo a na onye ma esi nri asị enwe ị ga na-anọ onwe gị sha ọ bụrụ mmiri mortuary ka o ji esi n'ọgwụ ọncha ee n'ọgwụ ọcha maka e nwee ebe anyị na-adị eri na school mgbe m na-agụ akwụkwọ msa asị na Dimma ji nwaanyị n'aka ka a na-akpọ Dimma na o ji mmiri mortuary esi ofe akwụ chọkwa na ọ bụ mortuary ọ makakwa mma na ahụ maka i richaa afọ na-eju ọ na-ete ekiri m nọ school niile ọkụ ọtịrị n'ahịa were you ever discouraged or enwe ndị kwuru such thing ị nụrụ such thing hmm. mgbe ị na-agba mbọ ị nọ at your peak ị nọ at your peak ka ị stand ya this madam big ben because a ga-enwe nkụrụnkụrụ yes and nkụrụnkụrụ a na-enwe oge a na-ediscourage ndị mmadụ this diabolic mindset from ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke especially ụmụ nwoke ndị na-abịa eri nri na nke gị through their friends bụ na agawaga ebe a na-eji asachata ya etiri n'ite dịka okwu ahụ ịma ndị bara gbara first
o nwere onye na-esi nri ọ na-aga aga ebe ije wee mkpu enwebere egwu eme n'ihu mana ana m anụ na ntị mhm. nwezue n'ọnụ ụmụ nwaanyị

na m chọ ka a na-asị na m gwọrọ ọgwụ ego na ọ my testimony ya bụ ndị enyi na-eke na-agwa na na m yọrọ Chukwu ka ekwu na m gwọrọ ọgwụ ego a na-ekwu a na-ekwu na m gwọrọ ọgwụ ego a Yes. ma n'ime mmụọ m mana ọ dịrị izi onye ife ife m jụrụ ebe a enwekwa ike bụ na ọ na-eme mana ọma maka nke ahụ mana ibi- ife mkpeta ya bụ i- inwe mmụọ inye mmadụ ife wepụta ife go ife sie nri

na industry a nụnwa ma ndị na-esi nri ma ndị na-emegasị ihe dị iche iche na entertainment industry o nwere ụfọdụ ị nwere ike ịnọrọ ebe a nọ na-asị ee na onye a chọrọ inye ọrụ ọ gwa ya na ọ ya-achọta ya na hotel na ọ ga-ebugoro ụzọ dinaa ya before wee nye ya ọrụ wee na-asị nwere ụdịrị experience a
enwekwa m ụdị experience ahụ at all o nwerọ onye na-achọ inye m ọrụ ga-asị na edina m before o nye ọrụ o nye m ọrụ enwerọ m ụdị experience a at all at all Thank you, ma.
ka m bịa ee ọzọkwa nya bụkwa na m na-ajụgbu gị na mba o ah, nwaanyị ọma ihe ọzọ m si ka m jụọ bụ nri a anyị na-esi maka isoro ụmụ ọmụ na ego pụrụ m agụ eh? nne gị okay mommy Chinedu mhm. ihe ọzọ m si ka m jụọ bụ na abụrụgo m also onye akaebe maka ịma na ife anyị na-eme ebe anyị ejezu mba ụwa niile somebody wee sị m no na ndị be big ben na-eme ha bịa occasion ha eke nri n'ihu n'ihu eziokwu ị na-eke nri n'ihu n'ihu o nwere ndị ọ na-abụ akwụcha gị ụgwọ ị bịaruo occasion ịkwụbazi ihu na ihuhu na enyi na ihuhu na enyi na ihuhu mmafe ihu a achọghị n'ihu a na ihu a ka ị kọwalụ m ya ọfụma ka anyị ghọta
maka na
interview anyị fụrụ today bụ ọkpụtọrọọkpụ
internet a na-emezi m feature n'ụbọchị ọnwụ na ijekwara ị fụ ya na YouTube ị fụ ya na Facebook ị fụ ya na Instagram ihe a bụ okwu abụ n'ọnụ
nni
abịa na anyị na-eke nni onwe m ka m ekwu mụ na-adụrụzi azụ because nna anụ ya nna asị maka abụ m onye na like m ka nne enye everybody nni ma na m bịara na that story m bịa nọdụ azụ mana o nwere ofu ife m chọrọ ikwu

n'ajụjụ m jụrụ gị na etu i si were saa anyị ya ya bụ asịsa kwụ ọtọ yes maka na um, eziokwu ada agbagọ agbagọ eziokwu kwụrụ ebe ị ga-afụ ya na ihe a bụ nothing but the truth now ihe ọzọ sị ka m jụkwa gị a sị aka na-esiri ụmụ Igbo nri apart from ụmụ gị o nwere ndị ọzọ ị zụpụtara maọbụ si n'aka gị wee bụrụ ihe ha bụ today nwegarụ their own kitchen ka ị gwakene anyị maka na i nwego 6 na n'ụmụ gị

ndị akwamozu ụmụ obere akwamozu enye ha maka ha nọ na village mana ndị ọzọ dị nọ ndị nnu ụfọdụ ị ma na nwe ebe ya bụ ịnọdụ efu na elekọta bụ mana inwe ihe siri ihe siri ike mana esite ego anyị ndị a na-akwụ ya ebe ahụ onye esi anyị ka ọ nọdụ ebe ahụ ana nwere nne ji asị ya akwụna nwa ndị jechago ọnụ jechakwa na chetakwa azụ na akwụkwọ ndami amụ na ha na-eme ọfụma mana ana m abụ na company m like ndị waiters ma

ya wee mụnye ọkụ a ọkụ nne ụta mmadụ si mụnye gị n'ime gị ị bịakwa Big Ben esi igbu si bịakwa lụrụkwa gị kụnyekwa n'ime gị because anyị nwere ndị mụtara n'aka Big Ben because Oshite gara bụ Oshite na n'ime ụmụ 6 a mụta kịta ka onye ọ dịghị ka ka onye na-afụ maka Big Ben n'ime
azụ ga-adị egwu ụdị ime ahụ mana mana mana ka nke bụ eziokwu mụ amachaghị ka ụmụ ndị nwoke sie nri ndị nwaanyị mana Big Ben ha n'ime and I'm good mana ndị nwoke na-asupport onwe ihe ọgbụgwọ juru n'anya asị nwoke ha chụ- ha- ịma- ha abịa kwụrụ ha n'azụ Nọ- ha nwatọsịrị na-ada

wee ha na-eme nya pefu ka ọ na-aga aga Okay. Final question, mommy, from my side. Ee, nri a unu na-esi maka o nwere ebe m nọ ofu ụbọchị ofu onye sị na Big Ben bụ sọ ndị ọgaranya ka ọ na-esiri nri na ọ na-esiri onye enweghị ego nri mụnwa abịaghọzi jụbazie ya ihe obi nụrụ m sị na ofu ụbọchị na m ma-akpọ ghụ face to face ka m jụọ ghụ na ọ sọ ndị ọgaranya ka a na-esiri nri a na-esikwuru ogbenye dịka ụtaba let me say ihe mere n'ụtaba ihe mere ka ha abụọ ma mee na the Big Ben Big Ben uh, industry agbachalitego aka niile arụrụ hmm. maka na nri ọ na-esi nke bụ eziokwu na o nwere ebe ọ na-abụ mmadụ ruo na in life n'ihe ọ na-eme e nwere class of people ga na-achị ya ogbenye nyere ya ego ọ sị na ọ ma nsi ogbenye nye ya ego ọ ga-esiri ya nri ma n'ihe niile ọ bụ n'ihe emenwu so ọ bụrụ na ị ma mmenwu ya maka ọ dịkwa na like nwa nwoke a yesterday ọ moto ka m ji wee o ji bịa Lagos mụnwa ji flight wee bịa so ọ pụtara na flight ahụ adị ya mma na-enweta na onye m na-ekwu na ya na this PA ọfụma so eh, coming to ihe ọ na-ekwu mbụ eh, nwa m nwoke ọ ọ rụtụrụ aka n'ife a kịta gbasara props a na-ekwu ya na nri na-esete na ọ na-achazi ride so

ha na-atụ ụjọ ha na-atụ ịkpọ gị anyị ajụkwa ese ụfọdụ asị mmadụ nwere ike jụọ asị ya gị nọbụ gọvanọ Big Ben na ọ sị ya na ọ 20 million o nwere ndị na-esi isi ọ bụkwata even before m bịa Lagos ebe si nri ọ bụ mgbe m na-eji 20,000 esi nri kula onye sị bịa sie 20,000 eji ọ sị na ọ 50,000 ka ọkụ ka o wee e beli ife iwe bunye ya
ọ gwa ndị friends ya

we have one more very soon unu afụ another one Okay. anyị na-akwado itinye na Okay. exclusive onye bezie ị bịazie fu- na-efu- ị chọ ka i je sie nri nke ndị prestige siri na ya ka ị chọkwara nke isi agwa ụfọdụ. a gwa price ya ị gbafuo ọ ka mma na mmadụ kwere ka ọ ha onye ya egosi unu na m chọrọ ka m na-esiri obele na-esiri nnukwu onye bata m ji wee kewazie ihe ka ọ Oge dị ga-ekewazi. o kwerezi nwa idea ya na original o kewe mee ka onye bezi ọ mara nke onye choose

the youths especially ụmụ nwanyị ndị nọ na the age of 20 wee gbagotebe the youths the youths ma ụmụ nwanyị ma ụmụ nwanyị ma ụmụ nwoke because ihe ihe a fụtaziri bụ ọlụ na-agbụ afụfa afụtala bụ ọlụ bụ onye jụọla ka ihe ọ ga-eme achọrọ m ịmụ ọlụ aka kedu ọlụ aka ị chọ ịmụ

kpọkọ ya eme ha enwe ife ka nwezụ na edi sikriti kpata m ji wee bulie pụta n'ụlọ mgbe m nọ be nne m ana m eso na-eme like ndị adị m achọ ka mmadụ mere m ife ihe ego na-afịa m arụ so m bakwa be di m ife na-esi ike na-eche ka ekpesara ego a mgbe bido ọ bụ na mgbe mma m zụta ma zụta na o nwe ihe m na-eme m meruo ebe a nwere ike mekọtasị ụmụaka mgbe o ruo nna kpụwara nne ebesa akwa nne na-eme

ọgwụ na-eti onye ọ mụrụ ya n'obodo ilu agụ amaghị onye ahụ so ka ndị nne yara ịna overpamper ụmụ ha maka mụ ọkwa bụ ee o nwe ife a na-akpọ m na mpụcha abụọ na-agbata na be m na aka anụ step ụkwụ m na step na 3 decking anyị bi na ya. mana ha nụ ha na sound m na step

ka ị kọwara anyị maka anyị ma na ọ mụrụ onye bụ nke onye onye onye then a ma na ọgwụ aka na anọ ebe a nọ na UK US bigi so mummy o ka ị gwa ọra na eze ndị nọ n'akụkụ na anyị wa ma ha mana ka ị gwazie ọra na eze ka anyị wee nwee ike were
onye mere m ji bụrụ nne oh. e ji mara na m bụ nne Mrs. Ezinwa Okeke nwunye Ụdọakpụenyi ni obi onye nke a bụ anwụ anwụ akụ Chidera hmm.

ọ gụchago natakwa
so Ezinne bụ nwa izizi nke ịbụọ kedụ onye Ezinne tọrọ Uju Bekee ah. ah. Uju Bekee ah. so onye onye nke a onye nke a biko gụọ onye nke a so bikonụ ndị be anyị nke bụ eziokwu bụ na agba achịkọ and anyị na-abịa n'isi njedebe na edemede taa nke ndị oyibo na-akpọ interview ụnụ afụgo n'ihe na ị kpọọ ihe ị na-eme ihe ọ bụrụ ihe maka na ndị Igbo tụrụ inu welu sị na aka aja aja na-eme gịnị maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ onye